Wawa azifumu lero ndabwera ndi uthenga, uthenga umenewu ndi ofunika kwambiri makamaka kwa anthu amene muli ku Joni, uthenga wake ndi okhuzana ndi mnyamata uyu, mnyamata ameneyu zina lake ndi Katema, akuti Katema amapanga za u transporter, mkuluyu akumapanga chipongwe anthu nde tikupanga video imeneyi ndi cholinga choti mukhale mukudziwa khalidwe lake lonyansa. Wapanga chipongwe anthu ochuluka koma mmodzi wabwera poyera mkulu wake ndi ameneyu adapangidwa chipongwe ndi mkulu ameneyu Katema ndipo nkhani yawo ili motere mkuluyu amafuna atatumiza katundu ku Malawi zotsatira zake adasakasaka transporter Katema anafika ndine transporter ndimatumiza katundu ku Malawi mkuluyu anampatsira katundu Katema munali mu January 2026 katundu uja atatengedwa katundu uja samatumizidwa zosatira zake mkuluyu adayamba kumfunsa Katema katundu uja bwanji katundu uja bwanji Katema ankanena kuti katundu uja apita mawa eh panopa sizili bwino izi ndi izi ankachitusa zoyankhula ndiye mkuluyu ankangomvetsetsa zosatira zake wakhala ye wakhala ye mpaka na nthawi imapita kenako mkuluyu adamuuza Katema udziwa chiyani m'bale ineyo ndikutsogola ndikupita ku malawi katundu wanga unditumizira Anati ok chabwino. Anapita ku Malawi, atafika ku Malawi katundu uja samapitabe. Zotsatira zake mkuluyu ankavutika ku Malawiko. sizikuyenda.
Katundu amene ndinagula ine wambiri. Ada amenewawa ndi zimene zinapanga iyo. Ali kwawo ku Mangochi kwa Katema. Koma pomawauza anthu akumanama kuti kwawo ndi ku Mulanje. pasayama zonama ndi apa kuti kuno kunfufuza fufuza kuti ndikafike kwao ndi- ndikaona chani kwao komwe ndithu ndithu afumu utu koma eh munthu uyu wandipha amwene ndikati wandipha ndiye mumvesese wandipha panopa ndilibe china chilichonse olo chovala chovala ndilibe zovala mwayi akazanga amene amabwera anatenga zovala zina pang'ono koma zovala zanga zonse zikuti ndimadalira ngati mamuna zovala zonse zili zili m'chikwama zimenezo azimafumu eh apapa ndikulephera kuti ndilankhule ngati ndi mamuna fuka wandipha kwambiri mokolo ntankumana naye chonchi chonchi sikuti pangakhale zokambira olo ntaona kuti apolisi ayima apo ndimupherapo mpa apolisi akuona ndipo apolisi akamati tibwere tikammange uja apeza kuti ndamupha fuka sindingamuzike mpeni malo abwino zakudya, zinthu zoti adzigwiritsira ntchito ku mabizinesi ake, izi ndi izi zinali mu katundu muja, ngakhale sopo osambira, zovala, china chilichonse chinali mkati muja. Ndipo katunduyo amadutsa 20,000 rand. Zotsatira zake mkuluyu adasowa zochita, anaimbira foni azibale ake amene ali ku Joni, chonde akuluakulu, msakeni transporter uja, kunoku ndikuvutika, muuzeni atumize katundu wanga. Azibale ake anamsakasaka, anampeza Katema. anayamba kumupasa pressure Katema, chonde m'bale tumiza katundu, tumiza katundu. Katema adapangadi chiganizo chotumiza katundu. Anatenga katundu uja adapita kwa ma transporter amene amatumiza katundu. Adawauza kuti, katunduyu mwini wake ali ku Malawi ndipo ndalama zake mukalandira ku Malawiko. Chonde tumizani katunduyu. Ma transporter aja adatenga katundu. Atafika naye ku Malawi adayimbira foni mkuluyu, m'bale katundu wako wafika ndipo tikufuna ndalama kuti uzaombole katundu wako. Mkulu uja anali odabwa pozindikila kuti Katema nthawi imene ankatenga katundu uja anampasaso ndalama ankafuna 3.5 adakambilana adatenga 3000 yotumizila katunduyo nde anthu ajaso afika kuno afuna ndalama zukhala bwanji mkulu uja adayamba kuwafotokozela anthu aja muziwa chani ineye katunduyu ndapereka kale ndalama ndampasila nzanu uja ndipo katunduyu ineyo ndinatumiza January koma mpakana pano katundu uja samafika. Ndakhala ndikudikira kwa nthawi yaitali. Ndiye chonde akuluakulu, ine panopa ndilibe kena kalikonse. Anthu aja anamvetsetsa, okay chabwino. Komanso Katema watipatsira katundu wina wa anthu ena nde ifeyo katundu wanu tikupatsani koma china chilichonse chimene chasowa mu katundumo ife zisatikhuze azapereke ndi Katema koma katundu wa anthu enayu ifeyo sitiapatsa pokhapokha atipatse ndalama. Zotsatira zake mdalayu adapita kokatenga katundu wake. ndipo watenga ndipo zinthu zina zasowa mu katundumo koma wangozisiya ndiye tabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mukhale osamala komanso anthu amene mumatumiza katundu a matransporta ngati mupanga mchitidwe umenewu akuluakulu mulibe moyo wautali mudzafa ngati nkhuku chisanzo ndi mkuluyu mkuluyu zampweteka kwambiri panopa achita kunenetsa kuti nitakumana naye mkulu ameneyu ndingathe kuzinga ngati nkhuku Mchitidwe umene wapanga pamenepa Katema ndi oipa kwambiri ndipo Katemayu amachokera ku Mangochi koma amanamiza anthu kuti iyeyu si wa ku Mangochi nde akuluakulu chonde khalani osamala.